Ó chailleadar a stádas sinsearach anuraidh, tá contae Laoise díongbháilte filleadh ar an leibhéal is airde. An éireodh leo é a ghnóthú ar lá mór i bPáirc an Chrócaigh? Nó an bhféadfadh Muineachán a gcéad cluiche ceannais idirmheánach a shroisint ó bunaíodh an comórtas i 1997? Bhí Liam Mac an Mhaoir i Longfort don cheann seo. fós ag dul chun cinn, pas láimhe isteach sa spás agus an bhean mhór sin í Fiona, Fiona Dooley, agus í ag imeacht chun cinn, fós ag dul chun cinn, fós ag dul chun cinn, beirt ina timpeall anois, casann sí an pas isteach chomh fada le bean an daichead slat, Galvin seans anso, os comhair an chúil! Agus céad cúl an chluiche neadaithe ag Emma Lawlor do Chontae Laoise. Aoife Gorman, trasna go taobh so na páirce, gluaiseacht maith á dhéanamh ag bean an chúil, sin í Emma, Emma Lawlor, ar choimeád sí rófhada é, níor dhein, arsa an réiteoir, b'fhéidir ná haontóchadh a lucht leanúna cúige, anseo chugainn seans anseo ag Laois arís, dainséarach os comhair an chúil, mar a cheann san bheith rófhada agus buailte isteach i gcúl an eangaigh, an tarna cúl ag Laois agus i ndáiríribh, d'fhéadfá a rá, ón tarna ionsaí. Gluaiseacht deas ansan. Seo chugainn Laois arís, an modh díreach, síos i lár baill. Ocht agus naoi, an-chomhimirt eatarthu. Sin iad Fiona Dooley agus Jane Moore. Agus ansan seo chugainn Ina Gal, Eva Galvin ag déanamh isteach ar an gcúl. Pas deas. Ó, an-chomhimirt ar fad. An-chúl ó lár na páirce ag Contae Laoise. An comhimirt san, an aclaíocht ón mbeirt i lár na páirce. agus an tseilbh thar n-ais aiges na hUltaigh, na hUltaigh ag dul chun cinn, Casey Treanor, an-ruathar déanta ag Tracey, 30 slat, 40 slat déanta aici, pas láimhe isteach os comhair an chúil, seans atá ar chúl! agus imíonn sé isteach de dhroim an chuaille agus é sin ag teastáil agus ag teastáil go dóite ó Mhuineacháin. Laois ceann deas isteach sa spás agus an-phas arís go dtí Eva Galvin. Eva Galvin ag déanamh isteach ar an gcúl. Do Laois fós ag dul chun cinn. Cad a dhéanfaidh sí an babhta san? Trasna, an pas láimhe os comhair an chúil! Sin é, sin é, sin é an géire a bhíonn iontu. An-ruathar ag Tracey go luath sa chluiche. as a dtáinig an cúl. Muineachán fós ag tógáil go foighneach tá sé fós acu, laistigh den stua mór ag faire ar an sprioc, ceann leis an gciotóg agus cuma maith ar an gceann san. Holly McQuaid, Holly McQuaid, chomh fada le Casey, Casey Treanor, bhí sí go maith ag dul chun cinn sa chéad leath do Mhuineachán agus Holly agus í siúd páirteach sa ghluaiseacht seo don tarna uair. Éabha, Éabha Sherry, ciúin go maith go dtí seo sa chlár. Chuir sí an ceann san siar, seans ar chúilín ag Muineacháin agus sin é an tús a bhí ag teastáil uathu. Agus iad ag brú chun cinn, bean Laoise á leanúint ach í fós ag dul chun cinn, ag treabhadh chun cinn, déanta go maith arís ag Casey Trainor ceann deas isteach i lár baill Seans ar chúilín agus is scór breá an babhta san. I ngeansaí bán agus gorm Mhuineacháin ag Cluichí na bhFear, an ceann seo isteach i lár baill. Seo chugainn Áine, fós ag brú suas fén bpáirc. Tá sí imithe isteach thairis an líne 45, ag teacht anois chomh fada leis an líne 20 méadar. Pas láimhe siar a chuir sí an ceann san. Ó, coiscéim leataoibh álainn an babhta san ag bean, ag Rosemary Courtney. Seo chugainn iad ag dul ar aghaidh. Iad fós ag dul trasna na páirce, an líne cosanta san atá ag Laois ag seasamh an fhóid go dtí seo agus seo chugainn an bhean san atá, Casey Traynor, ag dul chun cinn. Bhuel, Casey, casann timpeall. Tá an tseilbh fós acu. Casadh amach. Agus ó dhuine go duine, leathsheans ar chúilín an babhta san agus an ceann san curtha thairis an dtrasnáin. An seilbh á choimeád ag Laois anois, is iad fós ag brú chun cinn, ach fé dheireadh buille trom buailte ansan ar bhean Laoise agus í ag brú chun cinn réiteoir agus é ag glaoch sall ar dhuine de chosantóirí, Laois, tá duine amháin in easnamh orthu, tá Casey Traynor imithe cheana féin. ar Chárta Buí. Bhfuil an tarna Cárta Buí le himeacht anso? Is dóigh liom é. Tá, tá, tá anois Muineachán imithe ar thriúr déag. Seo chugainn Laois. Bean sa bhreis acu, beirt sa bhreis anois acu agus iad ag iarraidh scór a fháil, scór an árachais a fháil. An é seo é os comhair an chúil amach? Ó, déanta go maith acu. Cúl! Ó! Ó! Ó! Muineachán bocht agus an pionós á chur orthu as na huimhreacha a bheith gearr agus an cluiche seo go doimhin, doimhin, doimhin in am cúitimh do ghortuithe agus an cluiche imithe orthu ar fad, an fheadóg deireanach séidte agus is iad mná Laoise a bheidh i gcluiche ceannais idirmheánach TG4 peile na mban.